igbo bụ igbo ekene m unu asị m nke onye chiri eze a na-ekene everybody n'ụdị pụrụ iche ihe eji maka abịa nwere ihe ọzọ because of all these things na-trend online onye ọbụla na-akọ ayaya ayaya onye pụta pụrụ iche ka without ịma the root of ihe mee onye ji maka ya wee bịa nwere ihe ọzọ bụ na high chief dọkịta nnamdị nwawuo bụ ayaya eze alụsị igbo niile starting from 2011 Either 2010 2011 ka m ji wee mara this man a na-akpọ ayaya ọ this man a na-akpọ ayaya very very good man na-emelu people ihe o nwere ihe ọ na-eme every November or so ọ na-apụta keelu the whole villagers akwa ma ụmụ aja ka efe ego bunye akpa rice mee ihe niile ayaya nwa atouchgo many lives ayaya emego many people millionaires ihe m ma bụ na o nwere rekọdụ ọbụla ayaya since o bido wee lụwa ọrụ dibịa nwa na ya na-eme na eze alụsị ọ bụ gbalịa na ụmụazị ọ gbalịa mgba okongwu dibịa wee si ebe o si wee pụta ndị sendị ya wee sendị ya wee bịa na nke ayaya ayaya wee rapịa wee gbaa ya vidio dịka ọ gbasara vidio mara na ọ na-eji ego bụ na-eruru ndị mmadụ na-aga anọda klips okongwu dibịa ihe ka o mere na ọgwashi ugwu ihe ka o mere mgbede isi ihe ka o mere na ọgwashi ugwu wee sị onye na nwoke ọgwashi ugwu which na mgbe m bịara nke nwoke ọ kọchara m ihe niile na-edisi mere otu o si eburu ndị niile ka o si bịa na nke ya ka o si eme ihe na-ebujere ndị ọzọ wee na-anapụ ego okongwu dibia kpachara anya a whole ayaya well atarọ m unu ụta ayaya bụ the only native doctor ị fụgo zọọ gọvanọ ya bụ only native doctor zọgo gọvanọ under PRP ọ zọrọ gọvanọ under prp wee gbaa the sixth ya ma gbaa sixth after everything the only native doctor ị fụgo zọọ gọvanọ he spent billions he spent billions na campaign ya nke mụ na bụ a witness okongwu dibia wee necha anya ebe ọ kparịa ayaya high chief nnamdị nwawuo nke bụ asị because ọ bụrụ ma mara ayaya gbana asị 2011 na-arụrị ọrụ because of ndị ọ na-asị na egolo ego sị ya bịa kwuo okwu ego onye agụụ onye asị asị wọchị anyị bido wọchị anyị bido ụmụ wọchị ndị ji aka vectors taa ihe ayaya mere ya ị ma mmadụ one ayaya mego millionaire ị ma mmadụ one ayaya mere millionaire ị ma mmadụ one ọ kwalite biznes ị ma mmadụ one ọ sọpọtgo the only native doctor zọgo gọvanọ onwe menụrụ ya ayaya nwere houses different places ayaya adị ayọ ego ayaya adị ana mmadụ ego ọ dị omere ibe o nwere ihe ma obere ma ndị bụ nwere ya ayaya alụsị ayaya ewuzugo ụwa niile nwere ya nụrụ anụ maka ayaya ma ndị apụta ndị ekwugherizi ọnụ na-ekwu maka ayaya na-akọ rubbish na-akọ ọsọ sa ndị ya na social media unu ka pe mpe mgbe ayaya bido mebe dibia mebe ife dibia unu bụ ya sọjọ unu ihe pụta e wee send okongwu dibia ka ọ bịa kpalịa ayaya n'ụdị pụrụ iche ihe m chọrọ ka m gwa unu bụ ayaya na-alụ ọrụ bụrụ mmụọ na onwe ya nwere onye nụrụ anụ maka ayaya na nwere onye mara ya aba ayaya e wee sendịa okongwu dibia sị ya ka bịa kpalịa a whole gentleman nwoke na-emere people ife ibe na obodo na-emere a lot of people ife ndị aja ịchọ ịtara ya ihe o nwere mmeri emedisi na nọvemba egwu aya ya na bịa ka ị fụ otu o si eme ihe ọ na-eke ụmụ ajadu akwa ọ na-eke ego ọ na-eke akpa rice ọ na-eme a lot of things ama m many people aya ya sendịgoro obodo oyibo maka ndị na-apụta na ndị dibịa pụtara ma ndị na-ekwu eri na social media na-akọ ama m na jealous ka unu na adịla jealous ka unu jụrụ aya ya aya ya enwekọta ego ego before na-ebido dibịa o nwegide gị ego n'ihe gbasara dibia tupu unu wee walitedịrị ikwu okwu dibia ibe be enu abịarọ m ikwu oke okwu ebe a na iwe were m ihe a niile na-afụ online ma ndị na-agụkwu eri ekwu eri ihe were m iwe nke bụ na ọzọ weregoro anya m fụ ogo mgbe dibia mgbe m fụrụ ya anyị mmadụ ihe kpatalụ ego ndị mmadụ ga-enye ndị ga nke ọfụ enye wee sa abịa bee ụdị ya ebe anya ya nọ ma ndị na-ekwu na mmadụ mee ya ihe ọjọọ the only solution ihe e ji eme ya bụ ịtụ alụsị igbo niile n'ụwa niile nwere ya mara na arụsị ndị court mara arụsị nwere ya mara na arụsị arụrụ arụsị bụ mmụọ ọ dị n'igbo niile obodo ọbụla nwere arụsị nwere ndị nwere maka ndị na-apụta ekwu ekwu owe aya aya bụ iwe were ya ka o ji wee mee ihe biko ihe okonkwu dibịa mere okonkwu dibịa na-abịa na nke ahịa ọ na-enye etu 50,000 100,000 okonkwu dibịa continue-zi na-abịzi ya ka ọ na-abịa every day so na ọ ga-ebunyekwu ya moto ọ dịghịzi ebunye mmadụ moto n'ebe isi ka even come on taya taya moto nwere ego na na-ele taya moto ụna nwere ego na na-ele taya moto talk more of wee bụ ihe moto worth-ụrụ ego anyị mara na nwere ndị gang up wee send ya okonkwu dibịa ka ọ bịa chụọ aya aya which they cannot happen watch any video watch any video watch any video ka ị fụ ndị na-confess ma one guy si China ihe o kwuru na hotel ọ chọrọ ile for many years hotel agarọ aga ọ gakwutere aya aya aya ele hotel ya under one week the guy confess ị ya afụkwa another boy butela aya ya moto bịa na nke aka aya ya kpọzie gị moto ị ya afụkwa ya na YouTube watch ya ya ka ị fụ na ihe iwe boy jikwa aka ya kwụ ka anyị mere ntabi m wee pụta bịa chọkwu nchuo aya ya aya ọkwa na excellence na chineke gọziri ọ gọzi gị so ihe a niile unu na-eme rubbish things ka unu na-eme rubbish things ka unu na-eme na watch-anụ video gee ntị ka ị fụ ndị confess ihe aya ya mere ya watch ya nidere m ikwu okwu okwu ebe a na ama m naanị okwu ka ndị ọbụla na-emeli ya aya bụ excellent so ọ bụla ezigbo mmadụ ezigbo mmadụ anya nyere ha kwere people ị fụ ndị ọkada ndị ogbenye ọkada erika ndị ogbenye moto dumeni eziokwu oke yọrọ ana m arịrị ọla ka ya anya ọkwụmya anya ọkwụmya mana ọ na-emetụrụ mma na abịara nke okonkwu dibia aka m afụrụ gị anya na mgbe m fụrụ ya gbanye na ya ị fụrụ ihe ị na-eme onwe gị maka ọ bụ na abụ mmadụ enyi egwu esi napụta anya ya anya anya ya mara na ihe e jide na nke wee na-emere gị mma niile mechie bunye gị moto na egwu kwuo obu enwere m okwu geenụ video ka a fụ unu gee interview ndị a eme fa interview ka a fụ ife aya aya mere fa mecha ka mmụọ mere fa ebe nye testimony bute moto wute ego ka ndị ego wee mee aya ma nnukwu ife wee bịa watch-anụ video ka unu ife ife nna wọchasi wọchasi

ndị mike na-eri nnewo na a sị ga mụta afa ka ma afa gị na nke a na-etu gị eji mara gị ka afa gị na nke a na-etu gị nwa na ya eze nọ anyị na-ekene eri nne gị pụrụ iche ee a sị gị wela ka anyị kọwara ya ife ebe anyị nọ n'ụbọchị taa taa na ife melụ nri iji ome na nna njem n'ụbọchị taa ife ubi anya ya

ọkwara efe o ji wee bịa n'udo pụrụ iche ihe e nyere bụ three months ihe niile ịchaka mmụọ gwara ya under one month happened Have you seen the ride? Oil moto under three months ka e nyere ya mana under one month o mee unu afụrụ ya ịchaka mmụọ special aya ya under one ekelekwa eri nne awesị ma na nke ka nke ka ga-eme na aka ga-ebido wee lụbụ na ọlụban họtel n'ọgwana ife a gọrọ na ife a na-agọ n'ọjị ka a na-agọ na nzu maka na onye igbo ka m bụkwa n'ụwa anambala ka ọ wụrakwa n'ụwa wee ife anyị na-awụ onye anyị na-akwụrụ ka ọ nwụrụ ka ọ dịrị gị na mma otu onye ọbụla si achọ ka ọ dịrị ya na mma ụtụtụ ọbụla m tetiri chi ife m na ya Chineke na-asị ọ wụrụ onye m mejọ agbaghalụ onye mmejọ kwuru ma agbaghalụ okwu na-asị ka ife ọma meelụ m ọ wụrụ onye nnọchi ka ezikwa nọ ya nọchi ọ na-abụ ya were anazeli mmiri anụ m na ịchaka mmụọ nyere gị under three months na ịgwara ebe niile ime ite ọkwa na three months na ife ga-abịa o lulu three months ahụ ihe a niile mere olulu olulu ọgọ mmadụ nke ya bụ ezi olulu ọgọ so cheka mgbe ọkọ fam adịrị eme ife ndị oke yes sekite mmadụ yes mana ekele eri ndị nwa na ya eze esi ije ka iji ị na-anya fụ na ọ ya lecheka ụmụ ọnọdụ pụrụ iche na-ekwe the ride nkwukwu again once more Thank you.

ka ndị na-eme ọgụ ọ bụ ndị ọcha mereri ọgụ ọ bụrụ onye ọgụ mbọ na mike na-eri nne o ee a sịrị mụta afa gị na nke eji mara gị a na-etu gị eji ego eji ọgwụ anyị from where Enugu steeti nke m na-emesiri ike na mike na-eri nne ee anyị si ka ị nọpụ ya bụ na nọ na baya ya n'ụbọchị tata ana onye ọbụla anyị fụrụ bịala ebe a mere ife mgbe ihe o gosi na ihe ọma mere ya na ihe ọ bịara na nwesịrị okwu ị na-atarapụ n'ụbọchị tata na anyị fụrụ agadaga efe unu wee bịa

na maịkị na-eri nne anyị ka na-eri nne wee sị jide ka i ji asa deko jọ na-eme mma chetakwara anyị afa gị ọzọ anyị ka na-eri nne